o tɛmɛnen kɔfɛ su in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni kitabu saba kɔnɔna kuma fɔbagaw don ani n'o ye musa sagara n'a balimakɛ usman bari ye hmm. an b'a lamɛnkɛbaa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo arajoso baarakɛla an bɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo mɔgɔ mɔgɔ i bɛ se ka i dusu suma k'an lamɛn an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye su in na an bɛ alahu subahana wa taala tanu tiɲɛ kɛnɛ kan an bɛ alahu subahana wa taala barikada yeelen kɛnɛ kan an bɛ alahu hmm. subahana wa taala kofɔ jirani kɛnɛ kan ani kisi kɛnɛ kan ani hakililatigɛ danni danganiyalen dan bɛ dan yɔrɔ min na o de ye kuranɛ kumakan ye hmm. ne ko kuranɛ ye mun de fɔ an ka kow la bari hmm. an bɛ wagati labanw na wagati laban kɔrɔ ye di an bɛ san jate jate ni alahu subahana wa taala ko kalo tan ani fila don mhm. an kɔnna ka mun kɔnte ni kalo jate jate minɛna o fɛ n'a bɛ fɔ ko avant la naissance et après la naissance mhm. n'o ye jateminɛ minnu kɛra ka kɔn nabila isa bangeni ɲɛ ani jateminɛ minnu kɛra nabila isa bangeni kɔfɛ mhm. anw kan t'a bangeni don kelen kelen ma nka an kan bɛ san kalo tan ni fila min jatera an fa adama kun mm-hmm. min jatera nuhu kun min jatera ibrahima kun mun eh. jatera yahaya kun mun jatera isa kun min jatera musa kun mm-hmm. mun jatera kira salalahu alaihi wasallama kun an kan b'o san in de ma yala i bɛ se ka mun de kɛ k'an bilasira mm-hmm. walasa o ko in na an bɛna kɛ cogo di ka d'a kan an bɛ ka kɛ kafiri ye ka sɔrɔ an ka selibaliya tɛ an bɛ ka kɛ kafiri ye an ka sunbaliya tɛ an bɛ ka kɛ kafiri ye hmm. an ka jagabɔbaliya tɛ an bɛ ka kɛ kafiri ye hiji kɛbaliya tɛ an bɛ ka kɛ kafiri ye an yɛrɛw ka sogo sanni an ka sara n'an wasi la hmm. an ka sɛw sanni an sara n'an wasi la hmm. an ka dumuniw sanni an sara n'an wasi la ka taa k'an bɛ taa an ka denbaya nisɔndiya ko ka d'a kan an ka bangeni na a kɛra 1900 ye o sababuya kosɔn n'a yɛlɛmana an bɛ nisɔndiya o y'an kɛ kafiriw ye yala an bɛ se ka mun de sɔrɔ kuranɛ ko kuma tawurata ko kuma ni linjili ko kuma na hmm? yala ala ka kumakan bɛ mun de fɔ an ɲɛna o la salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu
kɔrɔta ani sanuya bɛ diɲɛw dabaa ma kosɛbɛ ni o ye alahu ye ala mun ye danni kɛ ni kumakan ye a ye fɛn bɛɛ lajɛlen faranfasiya an ye fana ni kumakan ye
an bɛ o ala tanu
n'an ye o ala tanu an bɛ taa an kɔ sɛmɛ a la ka mun ɲin'a fɛ a k'an kisi a k'an tanga setani ka sebaaya kana na boli an kan an bɛ ala deli ala k'an dusukun n'an hakili da yɛlɛ
k'an nɛkun tilen mun kosɔn hmm.
an bɛ mun fɔ la tulotigiw k'a mɛn mun kosɔn an bɛ mun fɔ la ɲɛtigiw k'a filɛ mun kosɔn an bɛ ka mun fɔ la dusukun tigiw k'u miiri n'a ye ni appareil saba de bɛ adamaden na ah. mun kosɔn e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ miiri quoi mɔgɔ min bɛ taasi mm, mm. sabula ah. ala ko ah. alkurana kɔnɔ kurana sura bi saba ani seegin aya mugan ani aya kɔnɔntɔn mm. a ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabaru ayatihi waliyatazakara ulul albabi
kitabu nin an y'a jigi k'a kɛ kitabu dugama ye dugawu kɛra kitabu mun kan ala yɛrɛ fɛ mhm. k'a jigi mhm. k'a di an ma mun kosɔn k'an ka taasi ni a ayaw ye mɛ taasi bɛ kɛ ni adamaden dusukun ye mɛ ɲɛ de bɛ a ye walima tulo de bɛ a mɛn kosɛbɛ taasi bɛ kɛ dusukun kɔnɔna na siga foyi t'a la ko ale ye kitabu jigi k'a di maaw ma mun kosɔn u ka taasi ni ala ka aayaw ye mɔgɔ minnu hakili ka bon kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ miiri u ka miiri ni ala ka aayaw ye Siga t'a la. ja n'i ma kɛ o mɔgɔ gurupu kulu mɔgɔw ye Ah. e tɛna ala dɔn Ayi. e tɛna ala sɔrɔ Ayi. yanni diɲɛ wuli cɛ siga foyi t'a la wa e bɛ fato Mm. e bɛ kunun e bɛ taa don jahanama kɔnɔna na Siga- ala k'an kisi o ala k'an kisi o ma amina ya rabbal k'a sɔrɔ ko o de ka ca adamadenw la donc kosɛbɛ ani jinɛw mhm. ko jinɛw la fanba mhm. ani adamadenw la fanba mhm. ko jahanama kelen kɔni o bɛ don ka caya mun de kosɔn nin bɛ kurana sura wolonwula aya kɛmɛ ni aya bi wolonwula ni kɔnɔntɔn mun de kosɔn jinɛ ni adamadenw fanba u bɛna don jahanama kɔnɔna na ko an ye ɲɛ d'u ma Mhm. mɛ k'u tɛ yeli kɛ ni ɲɛ ye an ye tulo d'u ma mɛ k'u tɛ mɛnni kɛ ni tulo ye an ye dusukun d'u ma mɛ k'u tɛ fɛn faamuya ni u dusukun ye mhm. k'o tigilamɔgɔw bɛ kɔmi baganw quoi ala ko bal ko non ko baganw baganw ka fisa n'u ye quoi cheikh ah. ala kana an kɛ o tigilamɔgɔw ye ala ka an kɛ ɲɛtigiw ye ka an kɛ tulotigiw ye ka an kɛ dusukuntigiw ye minnu bɛ baara kɛ ni nin appareil saba ye oh, ɔn ni nin dafara e la mm. mun de bɛna d'i ma mm. gafe de bɛna d'i ma walasa e ka o gafe dayɛlɛ mm. ale ala ka kuma de b'a kɔnɔ o de kosɔn a ko ah. aw minnu ko aw kɛra kitabu dunkew ye kurana sura wɔɔrɔ eh, kurana sura duuru aya bi wɔɔrɔ ni aya seegin kul mohamadu a fɔ minnu kɛra kitabu dunkew ye kul ya alal kitabi lestum ala seyin aw tɛ pɔr kan hatta tukimu tawreta wal injila wa ma unzila ilayka min rabbikum ima i bɛ tawreta kan i bɛ fɛn kan ima i bɛ linjila kan i bɛ fɛn kan ima i bɛ alkurana kan mun jiginna ka di ala kira ma ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ ima i b'o kan e bɛ fɛn kan ko ni nin fɛn saba tɛ ni nin gafe saba tɛ k'aw tɛ fɛn kan bi su in na an bɛna an ka baabu sigi fɛn jumɛn de kan an bɛna an ka baabu sigi actualité kan bi i n'a fɔ mun bɛ yen mɔgɔ mun bɛ sen na ko min bɛ sen na ko mun bɛ sen na wajulikɛlaw bɛɛ bɛ girin dɔw ko ko aa san yɛlɛma ye fɛn haramuyalen ye dɔw ko ayi alhamdulilayi ala kira y'a daga gamakɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ɲininkali gɛlɛn o tuma na aw tɛ aw tɛ gafe kalannaw ye wa aw ma kɛ gafe kalannaw ye wa aw bɛ se ka fɛn dɔ daga ka fɛn dɔ haramuya cogo di mm. k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ kurana sura tan ni wɔɔrɔ sɛk aya kɛmɛ ni aya tan ni wɔɔrɔ ɛɛ nin ye ko ye dɛ kurana sura tan ni wɔɔrɔ ni o ye diden sura ye mm. a aya kɛmɛ ani aya tan ni wɔɔrɔ ala kumana a kumana dɛ a kumana an k'o kuma lajɛ fɔlɔ yani i ka don kow la k'a fɔ ko nin ye haramu ye nin ye halala ye awɔ kuma dɔ bɛ yen a ye mun de fɔ
n'an y'a faamuya mhm. an b'a ye k'a fɔ sisan nɔ walasa an k'a fɔ nin ko in haramu ye mhm. nin ye haramu ye nin ye halala ye mhm.
donc f'an k'a ta ala ka kumakan na ala ka kumakan de la donc ala ka kumakanw la n'an ye sura tan ani wɔɔrɔ lajɛ kuranɛ kɔnɔ aya kɛmɛ ni aya tan ani wɔɔrɔ hmm. sura tan ani wɔɔrɔ hmm. aya kɛmɛ ni aya tan ani wɔɔrɔ hmm. kuranɛ aya de bɛna d'i ma quoi c'est à dire que e, e, e, sanyɛlɛma fɛtili an n'o an y'a lajɛ bɛnkan o tɛ dɛ o tɛ kuma in t'o nɔfɛ dɛ o tɛ yen o to yen an ka karamɔgɔbaw y'a fɔ tan o tɛ o to yen non bon kuma tun fɔra o tɛ o to yen kuranɛ de bɛna kuma i fɛ n'i ye silamɛ ye dɔrɔn i bɛ sɔn o ma n'i tɛ silamɛ ye i bɛ ban o ma jati karamɔgɔ ko tɛ hmm? mɔgɔkɔrɔba ko tɛ hmm? kerecɛn ko tɛ jati silamɛ ko tɛ yahutu ko tɛ ala ko cogo di ala min ye adamaden da ka fɛti da hmm. ala ko cogo di ala min ye adamaden da ka kalo da ala ko cogo di ala min ye adamaden da ka san da jati ala ko cogo di ala min ye adamaden da ka tile da mm. o ala ko cogo di mm. an ka fɛti ɲɛbila ko la mm-hmm. o ko o kuma filɛ nin ye jati an ye min ta sura tan ani wɔɔrɔ aya tan aya kɛmɛ ni aya tan ani wɔɔrɔ mm. a ko jati wala takulu lima tasifu alisinatakum a ko jati a kana kuma n'aw ka hakililaw ye eh. a kana kuma n'a ka hakililaw ye jati kaziba haza halalun wa haza haramun k'a fɔ nkalon yɛrɛ kan nin ye halala ye nin ye haramu ye aw nɛnkun na c'est à dire que i ka miirili la quoi i ka miirili la c'est que non ne ka miirili la bon an bolo nin tɛ bɛn ou bien nin bɛ bɛn o tɛ dɛ kan'o fɔ nin ye halala ye nin ye haramu ye kan'o fɔ ala de bɛ ka nin fɔ wa awɔ a ko o de bɛ ka fɔ hmm. litaftaru ala allahi kaziba walasa ka nkalon da alahu subahanahu wa taala la parce que n'i ko ko nin ye haramu ye i bɛ haramu kɔrɔ dɔn wa hmm. les choses interdites a b'i n'a fɔ sa ka joli min fɛn balilenw o ye interdit ye hmm.

ko donc a kan'a fɔ n'aw da ye hmm. walasa ka nkalon ta k'a da alahu subahanahu wa taala la ah. alahi kaziba inna lezina yaftaruna ala lahi kaziba mɔgɔ minnu bɛ sɔn ka nkalon ta k'a da alahu subahanahu wa taala la hmm. la yuflihuna olu tigilamɔgɔ ti don alijinɛ yɛrɛ kɔnɔ u ti gaɲɛ fiyewu ah. jɛ ti k'u ma ah. kisi tɛ k'u ma abada donc eh, karamɔgɔ bari dati
n'i y'a faamuya sisan mhm. an ka mɔgɔw y'a interdit jati
par exemple noël tɛmɛna sisan mhm. an b'a fɔ ko ala ka san wɛrɛ ta yira mhm. an balima chrétien minnu y'a fêter ala ka san wɛrɛ yira u la ala k'o kɛ
minnu y'u ka kira kanu ala k'u to kira kanu kan ka se saya ma mhm. parce que an yɛrɛw ta kɛra yan mɔgɔ sɔrɔla an ka jama la minnu ko k'an bɛ ka min kɛ ko haramu don nka u kɔni ma dalilu kɔni d'an ma yarɔ mɔgɔ min ko a ta man ɲi k'a fɔ ko wali ta kɔni man ɲi o tɛ o tɛ bali mɔgɔ la o tɛ balo la yɔrɔ nka sisan nɔ ni ne y'a faamuya haramu nin haramu nin bɔra min a bɔra min ka jɔn de y'o fɔ quoi o la dati an ka sura kɔnɔntɔn lajɛ tan ɛ awɔ sura kɔnɔntɔn aya bi saba ni wɔɔrɔ aya bi saba ni wɔɔrɔ sura kɔnɔntɔn kuranɛ kɔnɔ yanni Mhm. e k'o woloma ka a ta ye awɔ cheick ɔhɔn an bɛ kuma dɔw dada k'a di fɔlɔ sikɛ hakilimaw bɛna kuma dɔ faamu kosɛbɛ kɛ fɛti yɛrɛ de ye haramu ye wa ɔhɔn e kira dɔ ka wolo de ye haramu ye wa ɔhɔn lon de ye haramu ye wa ɔhɔn walima san yɛrɛ de ye haram walima san de ye haramu ye wa an bɛna ninnu de jaabi bɔ o haramu hmm. e tɛ se k'o haramuya k'a sɔrɔ ala m'a haramu k'a sɔrɔ ala m'a fɔ haramu de don n'a ye mun fɔ ko nin ye haramu ye i b'a to o ma n'a m'a fɔ i ye ko haramu de don kan'a haramuya ko parce que a man d'i ye a to yen o tɛ e ma n'i ko o ye haramu ye ale ala ko k'a b'i sama k'i don jahanama kɔnɔ siga t'a la parce que a ko i tɛ gagner donc gagneli de tun ye alijinɛ siga t'a la ɔ mais sisan perdre la i bɛ taa jahanama de kɔnɔ siga t'o kuma na ok o bɛ se maintenant sisan e bɛ fɛ ka taa ni an ye yɔrɔ min na i bɛ na san ko yɛrɛ de faranfasi ala ka kuma na wa cɔ o la an ka ta sura kɔnɔntɔn aya bi saba ni wɔɔrɔ a ko

ne bɛ fɛ ka fɛn min dɔn parce que n'i ye ala ka kumakan jateminɛ san kɔni tɛ se ka kɛ a ko fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard a ko don min na sankolo ani dugumakolo dara depuis o don kalo tan ani fila b'a kɔnɔ donc sisan nɔ jati tubabuw de ye kalo tan ni fila nin créer yan parce que sisan n'a y'a sɔrɔ kalo tan ni fila in ye tubabuw de ta ye an b'a fɔ haramu don parce que mun na mhm. ala tun y'a kɛ tan ni kelen ye tubabuw de y'a kɛ tan ni fila ye mhm. walima tan ni saba donc o b'a yira k'a fɔ ko jate o tɛ bɛn o tɛ bɛn mais n'a y'a sɔrɔla tan ani fila de don ala ka kitabu kɔnɔ kitabu hmm? depuis sankolo ani dugumakolo dandon o de se nin bɛ fori ye o de san ye o de tɛ san ye wa kelen quoi ah, donc kalo tan ani fila nin mhm. o de mana dafa o de ye san kelen ye a bɛ san kelen d'i ma ok donc o bɛ n'a fɔ sisan ni an y'a faamuya depuis tubabu yɛrɛ tɛ yen kabini tubabu ma wolo o b'a yira k'a fɔ ko depuis tubabu yɛrɛ ma wolo kabini tubabu ma wolo sabu kalo tan fila nin bɛ yen depuis sankolo ani dugumakolo dan wagati o ye depuis don min na sankolo ani dugumakolo ala b'a dan o wagati de kalo tan ani fila tun bɛ yen o tun bɛ ala ka kitabu kɔnɔ ɔ bon sisan n'o ye n'o ye tiɲɛ ye hali i kan'a tɔ kalan quoi a ko lahɔrɔma kalo naani b'a kɔnɔ a ko o de y'a to fala tazlimu fihinna anfusakum o de y'a to ala ko a kana a yɛrɛkun tɔɲɔ u kɔnɔ quoi munna sisan i ye ɲininkali min kɛ an bɛ segin ka na o ma ala kɔni ko kalo tan ani fila de don janvier au décembre o fana ye tan ni fila ye a bɛ se ka kɛ arabuw fana ka jateminɛ bɛ yen faransiw ka jateminɛ bɛ yen eh, siniwaw ka jateminɛ bɛ yen parce que siniwaw fana ka san bɛ to ka yɛlɛma k'a sɔrɔ anw dun bɛ wagati wɛrɛ la silamɛw fana ka san bɛ yɛlɛma k'a sɔrɔ an bɛ wagati wɛrɛ la ou bien silamɛ san ni kerecɛn san ni yahudiya san ni jumɛn de bɛ yen n'u tɛ kelen ye. Mhm. a ko.
a ko kalo nin kalo tan ni fila nin a dira bani adama ma. i y'a faamu e ka san bɛ yɛlɛma wagati min na ni e y'a sigi o de e ka san yɛlɛma ye o de ye nin bɛɛ ye fɛn yɛrɛ dir'i ma nin ye e yɛrɛ ka jate de kama a b'i n'a fɔ sisan ni mɔgɔ min ye mois de décembre kɛ a ka janvier ye mhm. k'o bila a ka janvier place la ça dépend aw ka jamana kan a b'a calculer cogo di a b'i n'a fɔ sisan an ka asura tɛmɛna mhm. asura de ye an ka évaluation ye an ka san baaraw kan c'est à dire que silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na mhm. n'i y'a mɛn ko asura o ye an ka évaluation kɛ mhm. silamɛya yɛrɛ a ye mun ɲɛ mhm. mun b'a jɛ mhm. a pɛridila mun na a kan ka yɛlɛma jumɛn de don a la o de ye asura ye asura yɛrɛ tɔgɔ de ye o ye quoi mais i b'a ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ caman bɛ wajuli kɛ u bɛna asura su an fa adama bɔra alijinɛ kɔnɔ asura su bon o ye u ka wajuli ye mais en réalité asura yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye asura kɔrɔ ye évaluation ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲininkaliw kɛ mun de b'a jɛ assemblée générale mun bɛ silamɛya jɛ mun kɛra mun tɔ tora a kan ka mun de kɛ sisan nɔ mhm. walasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ yanni san wɛrɛ yɛlɛ nin waati kelen cɛ mhm. o de y'an ka asura ye o de ye san yɛlɛma ye an bolo comme i da sera o ma mhm. an b'a sura ni aya di walasa a ka tɛmɛ sura bi naani ni fila aya bi saba ni seegin

eh. kuranɛ sura mugan ni fila aya bi wolonwula ni seegin ibrahima an fa ibrahima eh. ale de ye silama ye ale de ye silamaya tɔgɔ yɛrɛ sira a denfaya quoi a denfaya ye ale de ta don mm-hmm. ɔ maintenant an dun ko an ye silamaw ye mm. ɔ mais est-ce que an bɛ ka taa ni ale ka jate ye mm. mais o ka nin jaabi kɛ eh, n'i ma taa ni n'i ma taa ni a ka jate ye ça veut dire que kalabanci de y'i ye o a kana se k'o kuma na o ayi ni e kɔni y'a kɛ ah. ni silama ta tɛ ah. tɔw ta ye nkalon ye ah. jate wɛrɛ o jate wɛrɛ mun dira o ye nkalon ye ça veut dire que e yɛrɛ ta t'o ye o eh. sabula ayi eh, lansi eh, o bɛ l'hégire ciden ka hijira awɔ hijira o bɛ o jate mun ta hijira dun y'a sɔrɔ silamɛya daminɛna hijira dun y'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ tun bɛ yen depuis ibrahima i b'a sɔrɔ ni muhamadu bɛ bange ah, a bangeni wagati wo ta nabila isa la mais hijiriya bɛ tila ka na ala kira yɛrɛ bangeni ni silamɛya dilen kɔfɛ ka bɔ makan persécution wagati ka bɔ makan ka taa madinɛ o de tɛ hijiriya ye jati o wagati kɔnɔna na dɔw ye jate minɛ nin kɛra miladi kɔfɛ hijiriya daminɛna parce que i bɛ taa sɔrɔ ni hijiriya ye Eh, eh, ni miladi ye 2000 ye mhm. hijiriya ye 1400 eh, ye mhm. n'est-ce pas ye voilà je crois que san kɛmɛ damadɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mhm. k'a sɔrɔ an kan k'a ta ni e ye kɔni y'a kɛ ni e ta in tɛ tɔw ta tɛ tiɲɛ ye ça veut dire e mun bɛ k'a fɔ e yɛrɛ ye silamɛ ye d'a la k'a fɔ e yɛrɛ ka jate man ɲi

o de kosɔn a b'a fɔ suratu ali imran kɔnɔ ni o ye kurana sura saba aya bi wɔɔrɔ ni aya seegin a ko mohamadu lamini ale ka danbe ale bɛ danbe ka taa ibrahima de la o de don kosɛbɛ kɛ ale ye mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ danbe la ka taa ibrahima e dun ka jate tɛ ibrahima ka jate kan kuma bɛ ka faamu a bɛ ka faamu ee bon sisan e y'i ta daga ka mɔgɔ wɛrɛ ta haramuya k'a sɔrɔ e yɛrɛ ta ni ni silamɛya de e kɔni y'a kɛ e ta ye e yɛrɛ ta t'o ye Eh, ah, ne bɛ min faamuya oh, nin bɛɛ la a bɛ fɛ ka kuma dɔ de di lamɛnni jama ma walasa u ka fɛn dɔ faamu dɔrɔn ne bɛ min faamuya ɔ sisan mhm. jate nin jate nin mantɔnw ye jate ta ta ta mais jate nin i tɛ se k'a bɔ san jate kɔnɔ kuma in b'o de nɔfɛ ayi i tɛ se ka bɔ kalo tan ni fila in kalo tan ni fila nin i tɛ se k'a bɔ a kɔnɔ abada a yɛlɛmana cogo o cogo i ka anniversaire i fana tɛ se ka bɔ kalo tan ni fila in kɔnɔ e bɛ se ka jate bɔ n'a ye. parce que kuma dɔ la an bɛ ɲininkali min kɛ. jati ee pour que i k'a dɔn joli de farala e si kan. ne hakili la mɔgɔ o mɔgɔ kɛra maliyɛn ye bi. ala barika la n'i ye mɔgɔ jɔ kɛmɛ o kɛmɛ. jati bi kɔnɔntɔn ani duuru.
bangeni sɛbɛn kan ka sɔrɔ o bolo ani o jate o bangeni sɛbɛn in jatelen bɛ 1900 na o tɛmɛnen kɔfɛ kalan an fɛ yan ne ma morikalan fɔ dɛ i b'a sɔrɔ kalan o kalan bɛ yen k'a daminɛ madarasa la ka na baliku kalan na ka na fo école la i bɛ taa sɔrɔ année scolaire min daminɛnen filɛ o ye 2017 2018 an b'o an b'o année scolaire de kɔnɔna na ou bien o de tɛ ou bien 2017 2018 de tɛ ya année scolaire an bɛ min kɔnɔ bon nin jate ninnu ni vignette bɛ bɔ an ka vignette bɛ bɔ ni san yɛlɛmana min ka bɔ 2017 la ka na 18 la ka bɔ 18 la ka taa 19 la an ka vignette bɛ yɛlɛma bon en même temps an ka impôt fana b'o cogoya kelen na. wa an ka fɛn bɛɛ ye hali ni kalo sara kalo jate ninnu bɛɛ bɛ jate o kelen de la bon i b'a ye fana o fana tɛmɛnen kɔfɛ jate minnu ye nin nin 31 jate ninnu ye olu jate u b'a sɔrɔ depuis an ka dɔgɔn depuis san mugan ka taa kɔfɛ san bi saba ka taa kɔfɛ 31 nin bɛ bɛn nɛnɛ ma peut-être calcul dɔw de b'a kɔnɔna na n'i y'o rate kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ n'an tun b'a ratelen jate ɲɛ n k'a sɔrɔ 31 bɛnna funteni ma parce que mun na i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la tubabu kalo jate dɔw bɛ kɛ bi saba ni kelen ye mhm. dɔw bɛ kɛ bi saba ye dɔw bɛ kɛ mugan ni kɔnɔntɔn ye dɔw bɛ kɛ fɔ mugan ni seegin ye pour que e k'o yɔrɔ faamu awɔ taa kurana sura eh, tan ta sura tan mhm, suratu yunus an b'a lajɛ aya duuru ta an b'a lajɛ sura tan halisa an bɛ jate kunkan ko la kosɛbɛ sura tan walasa tan ni kalo tan ni fila mun bɛ fɔ i k'a faamu fɛn mun de don ani ni lonw b'a kɔnɔ lon mun ye haramu ye mhm. ani ni fɛti yɛrɛ de ye haramu ye walima san yɛlɛma de ye haramu ye

ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq ala ma nin kɛ gansan dɛ mhm. a ye nin kɛ tiɲɛ la mhm. yufassilul ayat nin ye a b'a ka ayaw yɛlɛma yɛlɛma e ye li qaumin ya'lamuna mɔgɔw ye minnu bɛ ko faamu awɔ mɔgɔ minnu bɛ ko faamu minnu bɛ ko faamu mun de kosɔn an nana n'i ye nin aya in kɔnɔ a ye fɛn fila de d'i ma ko jate bɔ fɛn de don kalo ani tile tile ni kalo ko nin fɛn fila dira aw ma walasa aw ka sanw jate dɔn n'a ye ani wagati jate dugu jɛra mhm. selifana sera lansara sera o jate tɛ dɔn ni kalo jate ye
kuma bɛ ka faamu mhm. o bɛ dɔn o bɛ dɔn ni tile de ye jate ye awɔ donc ni e ko ko e tɛ jate bɔ ni tile dɔrɔn ye mhm. ni kalo tɛ mhm. c'est que i ye ala ka kuma sɔsɔ nin fɛn fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ dugu jɛra su eh, dibi eh, eh, su kora kosɛbɛ dugu jɛra su kora nin fɛn fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ mais o tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ boli kɔnɔna na quoi dugukolo bɛ munumunu i y'a ye dɔ b'a fɔ ee ko ko ko dugukolo bɛ munumunu dugukolo bɛ munumunu e tɛ fɛn kalama a lamɛn a ko dugukolo bɛ boli sankolow ni tilew ni kalo ninnu a fɛn bɛɛ bɛ boli a bɛ boli sira dɔ de kɔnɔ nin bɛ kuranɛ sura mugan ani kelen aya bi saba ni kelen a faamuna a bɛ kokura bi saba ni saba sa kɛ suratul anbiya ye kuranɛ sura mugan ani kelen aya bi saba ni saba a bɛ suratul yasin kɔnɔ aya bi naani k'a fɔ ko nin bɛɛ de bɛ boli kɔnɔna na mais o bɛ ɲɔgɔn de gɛn o bɛ munumunu e b'o ye kuranɛ sura bi saba ani kɔnɔntɔn aya duuru ko dugukolo bɛ munumunu quoi nin fɛn bɛɛ de bɛ munumunu u bɛ boli de kɔnɔna na maintenant orbite nin kɔnɔna na o bɛ boli minnu kɛ o tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ mun de kosɔn a bɛ tile ani kalo d'i ma mun de kosɔn ani ibrahima tun bɛ taa ni jate jumɛn ye n'a tun ye tawurata lajɛ eh, Genèse sura kelen mm. aya duuru mm. a b'a fɔ an ɲɛna mm-hmm. ko Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit mm-hmm. ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le premier jour o faamuna o yɛrɛ jate ni a ko ala ye yeelen yeelen kalama nin wele tileganfɛla ka dibi wele sufɛla nka kalo de bɛ dibi kɔnɔna na walasa e ka se k'a faamuya ni su ma ko i tɛ kalo ye o n'o tɛ dugu mana jɛ i bɛ kalo ye sanfɛ tuma dɔ la ni dugu jɛra i bɛ kalo ye sanfɛ walasa i ka se ka jateminɛ kɛ a ko k'o tun kɛra tile fɔlɔ ye min jatera danni yɛrɛ la quoi c'est à dire que danni yɛrɛ la ala m'a f'i ye ko tile kalo tan ani fila de bɛ san kelen kɔnɔ wa mhm. a ko nin ye kalo fɔlɔ ye tile fɔlɔ de filɛ nin mhm. donc n'i continuer na ka genèse kitabu kalan mhm. i bɛna ye k'i bɛna se kalo danni ni tile danni ma awɔ ani a bɛna jate minnu d'i ma walasa i ka san tawuba y'o de fɔ i ye voilà tawuba y'o kelen de fɔ maintenant sisan voilà eh, an bɛ fɛ ka faranfasiya dɔ de di mɔgɔw ma eh, tile ni kalo kunkanko la kosɛbɛ kalo bɛ ta ka bila tile de kɔnɔ walasa i ka lonw bɛɛ sɔrɔ kosɛbɛ n'o tɛ ni e ko k'i bɛ taa ni kalo dɔrɔn dɔrɔn ye a tɛ bɛn don dɔ bɛ yen awɔ ale tɛ ye quoi a bɛ tunun quoi awɔ a bɛ se ka tile kelen bila quoi a ma ye a tɛ ye quoi walima tile fila awɔ a tɛ ye tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ ye ɛ e m'o don fila e m'o balo wa e y'o balo e dun y'o bɔ i ka jate kɔnɔ parce que e ma kalo ye o e m'a ye o de kosɔn silama kalo jate la kɔɲɔgɔn kɔ bɛ ye sanw na quoi ni an ye eh, eh, mm, sunkalo don mm-hmm. mɛ kalo eh, mɛ kalo tile mugan ni duuru o san dɔ in na mm-hmm. mais salon ta an y'a kɛ mɛ kalo tile tan ni duuru mm-hmm. tile tan bɛɛ de bɔra e dun balola o tile tan o kɛra dɛ a e balola o tile tan o kɛra e dun y'o jate bɔ a la ni e ko ko ni e ko k'e tɛ taa ni tile jate ye c'est pourquoi nabi ibrahima tun bɛ jate bɔ ni tile jate ye kosɛbɛ o de kosɔn pour que e k'a faamu e bɛ genèse ta dɔrɔn genèse sapitiri tan ni wolonwula kosɛbɛ a aya kɔnɔntɔn ka jigin mhm. a bɛ kuma dɔ d'i ma seliji kunkanko la a ko ko ni i ye denw sɔrɔ mhm. ni den kɛra den cɛman ye k'i ka seliji tile se tile seeginnan mhm. mun de kosɔn a ko tile seeginnan ɲininkali bɛ yen mun de kosɔn o ɲininkali jaabi i bɛ t'o ye eh, suratul haka kɔnɔ ni o ye kuranɛ sura bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn eh? a aya wolonwula aya wɔɔrɔ aya wolonwula a ko e ma adikaw ka kibaruya sɔrɔ wa adu adikaw quoi mantɔn dɔ de don minnu halakira ko an y'u halaki ni mm. fiɲɛ de ye quoi mais fiɲɛ nin ko fiɲɛ in cira su wolonwula ani tile seegin a bɛ ka mun de fɔ i ye nin ye tan su wolonwula ani tile seegin suratul haka kɔnɔ sura bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn aya mm. aya wolonwulanan a ko su su wolonwula ani tile seegin a m'a f'i ye ko su wolonwula tile wolonwula dɛ ayi a m'o fɔ a m'a f'i ye tile wolonwula su wolonwula dɛ a ko su wolonwula tile seegin quoi su wolonwula ani tile seegin donc ja boli kɔnɔna na dugukolo bɛ 24 heures sur 24 de kɛ kosɛbɛ 24 sur 24 mais kalo mm. ale t'o kɛ ale bɛ 23 heures 56 ani seconde dama dama de kɛ quoi munumunu na donc tumana min na eh, ni tile- e m'a fɔ ko tile fɔlɔ kɛra Awɔ. lumière ye wa Awɔ. donc jate bɛ daminɛ o ye donc su Mhm. su de tugulen bɛ tile kɔ kosɛbɛ donc an bɛ su wolonwula sɔrɔ tuma min na o y'a sɔrɔ tile donna seeginnan kɔnɔ kosɛbɛ o de kosɔn a ko ko eh, su wolonwula ani tile seegin quoi an ye adi ka an ye fiɲɛ wuli k'u halaki mhm. donc nabi ibrahima mhm. a filɛ k'a fɔ ko ala filɛ k'a fɔ a ye ko ni i ye den cɛman sɔrɔ i k'a seliji mhm. tile wolon tile wolonwulanan o de kɛra denkundi ye mais anw fɛ comme an bɛ taa ni kalo jate ye silamɛw fɛ haram tɛ dɛ ayi a faamuyara o de kosɔn olu b'a kɛ denkundi kɛ tile wolonwula ka sɔrɔ an bɛ caman b'a kɛ min ye tawurata kuma ye o ye tile seegin de awɔ kuma bɛ ka faamu a bɛ faamu o ye kalo jate de ye kosɛbɛ ala dun ko k'a ye kalo ani tile di i ma suratu yunusu kɔnɔ kuranɛ sura tan aya duuru k'e ka jate bɔ n'a ye a jate fila bɛɛ dagalen don o tɛ ko bɛɛ bɛ boli
donc tile jate la kalo bɛ kɛ 31 30 awɔ 31 30 o tile 31 30 sauf février mhm. a bɛ tile mugan ni kɔnɔntɔn walima mugan ni seegin seegin kɛ mhm. o la i tɛ lon bila quoi don min na kalo ma bɔ o don i b'o jate ta k'a bila tile boli kɔnɔna na n'o tɛ ni e ko ko e tɛ o don jate e ma tile ye e dun balola o don donc dɔ bɛ

n'a y'o dɔn a bɛ kɔrɔ joona k'a sɔrɔ a si ma s'o ma a si ma s'o ma kuma bɛ ka faamu a bɛ lon pan quoi kojugu a bɛ faamu kojugu e ni ne an ka wolo eh, don kelen mais e bɛna kɔrɔya ni n ye mais e bɛ taa ni kalo jate ye ne ko n ko ne ni eh, eh, ni tile jate tɛ e b'a fɔ ko ni kalo jate tɛ e tɛ jate bɔ quoi san e bɛ a bɔ ni kalo dɔrɔn dɔrɔn ye bon ne b'a fɔ ko bon ne b'a bɔ ni kalo ni tile faralen ɲɔgɔn kan quoi a faamuna mm. donc an bɛ san duuru sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ san wɔɔrɔ la o y'a sɔrɔ e bɛ san wɔɔrɔ la quoi e dugukolo munumunu fo ka na tɛmɛ ne la ka taa bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ an bɛɛ wolola don donc donc jate normal de filɛ jate normal de filɛ nin ye nka o sababuya kosɔn jati alahu subahana wa taala bɛ mun de fɔ an ɲɛna eh, sura duuru aya duuru mhm. ala yɛrɛ bɛ mun de fɔ an ɲɛna sura duuru aya duuru mhm. parce que ko in tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o awɔ ko in calcul ye ko parce que chrétienw de b'a kɛ ah, ko dumuni mun bɛ o y'a kɛ chrétienw de ka ko ye mais en réalité chrétien ko tɛ awɔ olu chrétien ko tɛ mhm. min ye chrétien ko ye

tan ni duuru la a ko ciden ninnu wolodon ye hɛrɛ ye o kunudon ye hɛrɛ ye o tɛ wa o fatudon ye hɛrɛ ye donc n'an dun y'a lajɛ sura duuru aya duuru a bɛ mun de fɔ an ɲɛna n'o de fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ na n ko nin tɛ hakilila kuma ye dɛ silamɛw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nin tɛ o ye dɛ kerecɛnw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nin t'o ye dɛ tubabu b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na anw ta nin t'o ye dɛ anw ta ye ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ kuma in bɛ o de kan donc tu n'es pas obligé mhm. ni i t'a kɛ y a pas de problème mhm. kana fêter kana dumuni san k'a di i ka mɔgɔw ma kana nisɔndiya yɛrɛ fiyewu mais n'i ko ko haram de don sa n'i ko haram de don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye haram de don ye parce que alimamuw bɛ yen minnu tɛ siran k'a fɔ haram de don u ka misiriw kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ sigilen ɲɛ b'a la k'a fɔ alimamu bɛ ka nkalon de tigɛ u b'a dɔn ah, parce que u b'a dɔn alimamu bɛ ka kuma min fɔ la nin ye tiɲɛ tɛ o parce que alimamu yɛrɛ bɛ 1900 na mhm. a bɛ k'a fɔ aw minnu ɲɛna aw bɛ 1900 na a dun ko haram de don n'aw sɔnna haramu ma ce qui veut dire que mɔgɔ mɔgɔ bɛ calcul k'a la o ye kafiri de ye parce que o b'o de fɔ o Eh, siga t'o kuma kuma la. in bɛ jateminɛ ten de Siga t'a la. Bon, alors que a dun bɛ ka kuma min fɔ an dun ma an ma ban seli ma an ma ban sun ma an ma ban hiji ma an ma ban ɲumanya ma an ka danaya ma tiɲɛ alimami bɛ k'an considérer kafiri ye ko parce que ko 1900 k'an ye syɛ san ka na n'an ka so kɔnɔ an wasi la n wasi la ka dumuni san k'a dun haramu don wa Mm, ayi i wasi la ka musique jouer i ka so kɔnɔ ka i nis- i nisɔndiya i ka denbaya kɔrɔ haramu don wa bon i jɔ o yɔrɔ n b'i jaabi an bɛ suratul arafi ta dɔrɔn an b'a aya bi saba ni fila ta nka yanni an k'o ta ah, eh, yanni eh, eh, i jɔ e ta in ka di kojugu kana kana tɛmɛ yen dɛ o garde komi e da sera dumuni baloko ninnu ma o tɛ wa komi e ko ko fɛti de don ko jɔn ale bɛ ka maa dɔ de ɲini maa min ko ko dumuni dumanw kan dumuni ɲuman haramuyalen don ani finiw ka fini ɲumanw don masiri ɲumanw k'a don ani dumuni ɲumanw k'o dun mm. ale bɛ ka maa de ɲini nin bɛ suratul arafi kɔnɔ aya bi saba ni fila suratul arafi aya bi saba ni saba eh, fila kɔrɔna sura wolonwula aya bi saba ni fila a ko k'ale ala bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ de ɲini mɔgɔ min b'a fɔ ko dumuni duman ani masiri ɲuman haramuyalen don muminiw kan k'a sɔrɔ olu n'a de ka kan yan ani lahara kɛrɛnkɛrɛnlen olu dɔrɔn de b'o sɔrɔ masiri ɲuman ani dumuni ɲuman a faamuna o y'a sɔrɔ an b'a lajɛ a ko kul muhamad lamini a fɔ man harama zinata allahu lati akhraja li ibadihi a ko jɔni de y'a fɔ ko ala ye masiri minnu bɔ dugumakolo la ko haramu de don ka di aw wa tɔyibati mina riskin ani garijɛgɛ ɲuman minnu ka

kafiri bɛ se ka dumuni ɲuman dun dumuni ɲuman dun a bɛ se ka fini ɲuman sɔrɔ mais lahara kɔni a ye janamaden ale ye masiri tɛ yen a ko kazalika a bɛ nin cogoya la nufasili la ayat ne ala bɛ n ka ayaw walawala aw ye likawmin ya'lamuna mɔgɔ ye minnu bɛ ko kalama minnu b'a kalama minnu bɛ kow kalama c'est à dire que minnu éveillelen don minnu ɲɛ yɛlɛnnen don o de kama pour que an ka ɲɛ yɛlɛ bon i jɔ i jɔ sa o la n'o ye tiɲɛ ye

bon ne yɛrɛ kɔni fɛ ah, mais nin de ye dalilu ye o nin de ye ala ka kumaw ye o tɛmɛnen ok sura duuru aya duuru kuranɛ sura duuru aya duuru alyawma bi hmm.
bi jati bi ni e mɔgɔ min t'a kalama n'i ye an lamɛn su in na bi ala de k'i ma kuranɛ kɔnɔ a ta i k'a lajɛ dɔrɔn quoi n'a t'i bolo biki ta i k'a sɛbɛn sura duuru aya duuru a sɛbɛn dɔrɔn n'i taara i ka taa i ka karamɔgɔkɛ ɲininka a ka ɲɛ i ma k'a kɔrɔ f'i ɲɛna nka i ka fɛɛrɛ kɛ i bɛ mɔgɔ dɔ dɔn min bɛ se k'a kalan tubabukan na a ka ɲɛ i ma k'a kalan tubabukan na parce que karamɔgɔ min bɛ sɔn ka nkalon tigɛ dɛ tuma dɔ la u bɛ nkalon tigɛ kuma in faamu kosɛbɛ n'u y'a dɔn k'a fɔ i b'a fɛ ka u b'a munumunu n'u y'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛ ka sɛ de tobi 31 su ah. u b'a f'i ye ko haramu don dɛ k'a sɔrɔ u ma kuranɛ kalan k'a sɔrɔ ala ko alyawma ko bi bi uhilla lakum tayyibatu bi ne fɛn ɲumanw fɛn sanumanw daga aw ye wa ta'amu lazina utul kitaba ani mɔgɔ minnu ne ye kitabu di u ma olu ka dumuni dunni ne y'o daga aw ma hillu lakum o dagara aw ye yɛrɛ de cɔ wa ta'amukum aw fana ka dumuni hillun lahum o fana dagalen don olu ye eh, bamusa colonel ayi kuranɛ de y'a fɔ dɛ ayi i jɔ ah. est ce que yan a kalan ka ɲɛ de ne kuranɛ de y'a u ko ko kuranɛ falsifié awɔ parce que ne ka kuma b'o yɔrɔ de nɔfɛ o ye cɔ u ko ko kuranɛ kura de bɔlen don sisan ah. heyi est ce que n b'a dɔn dɛ adamadenw dɛsɛra adamadenw ah. an bɛ mun fɔ aw ye aw lamɛn a lamɛn jamakulu aw minnu bɛ fɛ ka kunu a ye kunu quoi ja ja ja ja o ye mana da adamadenw ɲɛ na a mɛnna sisan n'i ko k'i bɛ an a ma ban a ma ban

u ye furuɲɔgɔnya fana dagalen don ko yɛlɛma u ko ko non non non ko mɔgɔ bɛ se ka silamɛmuso kerecɛnmuso furu ko mais k'a ti bɛn ko ka silamɛ kerecɛnmuso silamɛmuso di kerecɛncɛ ma komi i m'a ye an ka babu t'o kan an ka babu t'o kan an tɛmɛtɔla don quoi donc u ye mɔgɔ caman ka furu tiɲɛ na dɛ u y'u ka furu tiɲɛ k'o musow fili yen nɔ olu tilala ka kɔnɔya duuru kɛ u ka so kɔnɔ yen nɔ eh, a si fa ma sɔrɔ fa ma sɔrɔ den ninnu na muso ninnu tun bɛna taa furu halala de la c'est à dire que ala ye min daga cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ halala la furu min ni ala y'a kuma fɔ larosi la o tun bɛna taa o de siri nka k'o ti bɛn k'o cɛ kana o muso in kana furu siri cɛ ma u y'o da kɛ k'o haramuya ala dun k'o muso bila so kɔnɔ kamelenbaw ye kɔnɔ da u la o ye kɔnɔya saba kɔnɔya kelen kɔnɔya fila k'a fa ka du kɔnɔ den yɛrɛ fa de ma sɔrɔ den ninnu dɔw la nka sisan dumuni ko o y'o munumunu fana ka tila ka na jɔ ko non non non non non u ka fɛti ala ko ko u ka dumuni dagara u ye e y'a faamu wa jati ni dumuni de dagara fɛti de la dumuni bɛ tobi ka silamɛw invité a ye n'a dun n'o tɛ mun de la ɲɛ ma dɛ i bɛ kuranɛ sura bi naani ni wolonwula ta i ka aya

a ko i k'a dɔn diɲɛ ɲɛnɛmaya min n'an b'a kɔnɔ tan nɔ la'ibun ko tulonkɛ de don tulonkɛ yɛrɛ de don wa lahwun mhm. yɛlɛw de don jati i bɛ nisɔndiya minnu sɔrɔ o de ye mhm. ɲɛnɛmaya yɛrɛ diya ye siga t'o la wa in tu'minu n'aw da n'aw sɔnna ka limaniya dɛ awɔ y'a ye wa tattaku ka siran ala ɲɛ ka siran ala ɲɛ awɔ yu'tikum ujurakum eh, aw ka ala sara bɛna kɔni aw sara di aw ma a tɛ foyi bɔ a la walayi wala yas'al Ah. wala yas'alukum amwalakum Hmm. tellement que al- ala yɛrɛ
non karamɔgɔkɛ a gɛlɛyara dɛ eh, bari ah. eh, an bɛna an ka nimoro da aw ma quoi nimoro nin di kun ti dɔwɛrɛ ye ah, eh, a ma se fɔlɔ a ma se fɔlɔ an ka tɛmɛ n'a ye ok an bɛ taa ɲɛfɛ walasa an ka se k'a faamuya jati a ka miiri toujours quoi mhm. ko chrétienw ti kuma la aw fɛ tan dɛ ayi ah non ee tubabu tubabu tubabu ka diinɛ ye jumɛn ye eh, eh, tubabu wa tubabu diinɛ diinɛ parce que tubabu fɛ yen libre penseurs bɛ yen non chrétiens bɛ yen silamɛw bɛ yen judaw bɛ yen athées les athées fana ye mɔgɔ dɔw ye fana ye o bon ok an ka kɛ athées ye athées ti kuma na tan dɛ nin ye muhamadu mantonw de kumakan ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam a bɛ ka bɔ a yɛrɛ ka gafe de kɔnɔ gafe ta ala kira ka gafe jumɛn kuranil karim kitabu min sɛbɛnnen bɛ lawhul mahfuzu walan na min ma jigin alahu subahana wa taala ɲinɛ ma min ma jigin mɛlɛkɛ ɲumanw ɲinɛ ma lahuwa kuranil karim la yamasuhu illa almutataharuna mɔgɔ nɔgɔlen tɛ maga kitabu min na o kɔnɔna kuma de bɛ ka fɔ i ɲɛna tan n'i sera k'a faamuya hmm. o de ko e ma o ko kerecɛnw ka dumuni dun haramu tɛ ayi nisɔndiya haramu tɛ hmm. yɛlɛ haramu tɛ hmm. nka i ka yɛlɛ k'i hakili to i yɛrɛ la fadhaku kalila

na n k'a f'i ɲɛna a fɔ i b'a dɔn hmm? ala de bɛ mɔgɔ layɛlɛ quoi hmm? i b'a dɔn mɔgɔ i kasi don hali ni mɔgɔ yɛlɛko kuma bila i fɛ i tɛ yɛlɛ yan siga t'o kuma na don bari n b'a f'i ɲɛna sonw ye ne ka da kari eh! u ye n ka baarayɔrɔ da kari k'a fɛn bɛɛ cɛ ne ye tile saba de kɛ n bɛ kasi hali ni yɛlɛko kuma fɔ n bɛ kasi aa ni o ye kasi don ye dɛ kasi wagati ala ye kasi ci i ma kasi kasi yɛlɛ tun tɛ o don hali n'i tun ye yɛlɛ ko kuma fɔ i b'a dɔn n'i ye yɛlɛ ko kuma de fɔ ne bɛ kasi quoi tiɲɛ de don e bɛ k'a faamuya kosɛbɛ nin y'a misali dɔ ye o ne ne fa banna mhm. ne ne mɔgɔ wɛrɛ tun tɛ ka wajuli kɛ ne yɛrɛ de tun ye wajuli kɛ mais après ne taara sigi kɛrɛfɛ ka kasi kosɛbɛ eh, nin kɛra kabako hali n'i tun ye yɛlɛ ko kuma fɔ a tɛ ne lanisɔndiya quoi siga t'a la mais ni yɛlɛ don sera ne yɛlɛla fana hmm? i bɛ jahili dɔ fana sɔrɔ kɛrɛfɛ min b'a fɔ ko yɛlɛ ye haramu ye tuguni walayi tiɲɛ de don k'a sɔrɔ ne kasi don min e m'o fɔ haramu de don a nana tuguni a taara ka na jɔ o kuma kelen na ayi e, nin don bɛ yen ko i bɛ kasi mais yɛlɛ don a ma sɔn ka o fɔ k'a sɔrɔ ale ala ko k'ale de bɛ lon yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma kuranɛ sura saba aya kɛmɛ ni aya bi naani nudawilu ale de bɛ lon yɛlɛma yɛlɛma lon dɔw ka di adamaden na lon dɔw man di adamaden na yɛlɛ don bɛ yen kasi don bɛ yen ɔ o tarantɛ o bɛ ka mun fɔ ko tarantɛ yɛrɛ don i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ kasi la o bɛ sɔrɔ kasi la kɛ parce que i b'a dɔn tarantɛ donc o ta lon de ye haramu ye pati de ye haramu ye n ko seli don walima dumuni de ye haramu ye n ko seli don a ko dansago de ye haramu ye seko hmm?
seli don tuma min na a bɛ k'a ka gulokiba jɛlenw don jati tuma min na a bɛ k'a ka gulokiba bazɛnw don hmm? tuma min na a bɛ k'a ka gulokiba gosilenw don hmm. don min na a bɛ k'a ka sagaw faa ka sogo kasa duman jenini lamɛn hmm. walahi o y'a sɔrɔ dɔw ma sunɔgɔ seli su olu sira kasi de la o don min na koyi walayi o don i sira kasi de la olu t'a dɔn bi ye seli ye parce que mun na olu sira saya de la olu jigilamɔgɔ min bɛna seli diya u bolo o de fatura hmm. o de seginna alahu subahanahu wa taala ma an sigilen bɛ n'a ye k'an bɛ sa koyi nka a kɛ don nin b'an tɔɔrɔ hmm. nka an sigilen bɛ n'o ye hmm. e tun hakili la ko seli ye silamɛ ka nisɔndiya don o y'a sɔrɔ nin bɛ kasi la hmm. k'a sɔrɔ silamɛ don nka o de y'a to ala b'a nisɔndiya nka a ka nisɔndiya don bɛnna 31 min ma n'a bɛ se ka yɛlɛ k'a laɲinɛ a ka su nin kɔ k'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ yen dɛ nka bi olu bɛ siyɛkolon sɔrɔ ka ɲimi sini sɔgɔma olu b'o nisɔndiya la k'a sɔrɔ olu ta tɛ 31 ko ye dɛ olu ta tɛ dulɔmin ko ye dɛ jɛnɛya ko in tɛ olu bɛ de ni mɔgɔw ye siyɛ dun u t'a ban su fɛ ni dugu mana jɛ olu b'a tɔ sɔrɔ k'a kalaya k'a dun komi ni mɔgɔ quoi n'i ma deli ka balo mɔgɔw ka dumuni tɔ la kuma mana diya i b'o fɔ quoi mhm. sinon tuma caman na ni fɛti bɛ yen nɔ an dɔw yɛrɛ an tun bɛ nisɔndiya parce que o dugusajɛ u bɛna dumuni tɔ fara ɲɔgɔn kan ka n'a di an ma hmm. an ba b'a kalaya k'a d'an ma an b'a dun hmm. o don na an bɛ nisɔndiya mɔgɔw ka nisɔndiya an bɛ nisɔndiya u fɛ k'a sɔrɔ an tɛn'a sɔrɔ k'a dun u nɔfɛ koyi nka a tɔ mana to an bɛna o de dun hmm, eh, nka ni e ko ko o de man ɲi i bɛna anw priver anw ka dumuni o fana na wa ah, ah, ah, ah, ah. mɔgɔw bɛ bamakɔ yan nɔ wala ni 31 ni 31 siyɛkolo tɛ u tɛ se ka siyɛ san ka ɲimi san kuru ayi o t'a san o fana dɛ dɛ a bɛ ɲɛ bɛ kɛ u ma de u t'a sɔrɔ ka ɲimi o don ne ko de u t'a sɔrɔ de ka ɲimi o yɛrɛ de don mais c'est ko ko o don ko o don o 31 ko jɛnɛya de bɛ kɛ quoi ko o don ko dɔlɔ de bɛ min quoi ko o don heyi eh, misali eh, e tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye awɔ o tuma na n'o don tɛ o o o baara in dagalen don wa don tɔw la i bɛ fɛn min fɔ
anw degelen bɛ ala troubleli la ah, donc ala an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ka ala yɛrɛ fili quoi ah. munna e m'a ye ni sunkalo sera sisan yanni sunkalo ka se sisan n'u y'a déclarer sisan ko eh, le 10 ye kalo kura le le quatre ye sunkalo ye. awɔ o b'a fɔ k'o ye kalo ye kɔlɔn kɔnɔ. ayi o tɛ. ah ok an ko n y'o to yen. le premier.
le premier. le deux. awɔ. le trois. u b'u ka jɛnɛyakɛlaw wele ko cɛ n'an ma lajɛ ka jubiler tan sisan nɔ sunkalo sera ka ban dɛ parce que u fɛ sunkalo la jɛnɛya tɛna kɛ quoi. nka u bɛna jɛnɛya kɛ yanni sunkalo ka se u bɛna don jahanama kɔnɔ yanni sunkalo ka se quoi. aa nin nin kabako ye sɛ. k'a sɔrɔ a fɔ kelen.
kelen. fila filanan ni kalo yera dɔrɔn barisow mɔgɔw bɛ si yen hmm. a bɛɛ bɛ fa walayi bari i bɛ se k'a kɔrɔbɔ quoi hmm. e tɛ bɔ yɔrɔ min na ni kalo yera dɔrɔn jati i bɛ jigin princesse kare jan kelen fɛ i bɛna lajɛ quoi minnu minnu ye sunkalo tile bi saba sun u bɛna baara min kɛ i b'a i b'a i b'a observer quoi.
Hmm. ani o don ani o don fɛn tɛ haramu. ko don ti taa selikɛnɛ yɛrɛ la.

ORTM tɛ kalo ɲini ka di mɔgɔw ma ORTM yɛrɛ kama ORTM est condamné à chercher la lune quoi a b'a ɲini a seko tɛ dɛ kana siga la parce que tile mugan ni kɔnɔntɔn o bɛ kangari da yen aw ma a fɔ ko a tɛna bi saba tun dɛ donc o la anw tɛ jɛnɛya ko nɔfɛ non non chrétien a kana a kana chrétien i b'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ quoi abdulmajid ninnu tun ye ɲinini dɔ kɛ an hakili la k'a bɛna kɛ silamɛw ma hɛrɛ ye quoi mais au lieu k'u ka mɔgɔw éveiller dɔrɔn u sera ka na ni nkalon de ye quoi wali ko la ka o tiɲɛ fɔ ka sɔrɔ a kotigi yɛrɛ t'a tiɲɛ kalama quoi ne t'a dɔn o bɛ kɛ kɛcogoya min na quoi c'est à dire que ni 31 ko in wajuli haram don haram tɛ chrétiens a y'u lamɛn ba ni pasteur ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye quoi parce que hali ni tubabu ko don olu de ni tubabu ka surun yen nɔ mhm. o donc anw kɔni ye arabu don an tɛ fɛn ɲɛdɔn na dɛ mhm. an bɛ min dɔn an kɔni an y'a woloma k'a lajɛ ni haramu bɛ se ka y'a kɔnɔ voilà an kɔni y'a ye haramu kɔni tɛ kuranɛ kɔni kɔnɔ haramu tɛ mais mhm. an b'a fɛ k'a dɔn sisan mhm. anw silamɛw mhm. san yɛlɛmana komi an ka wolosɛbɛnw na san yɛlɛma de don mhm. anw ka san yɛlɛma est ce que an bɛ se ka wuli su fɛ ka ala deli an yɛrɛ ye wa k'a fɔ ko bon ala an b'a deli fɛ komi e de ye 2018 yira an kɛnɛ ɲɛna an b'a deli fɛ ka 2019 i ka yira an kɛnɛ ɲɛna an b'a deli fɛ ala i ka k'an ɲɛminɛbaga ye ala i k'an kisi an yɛrɛw tɔɔrɔ ma ala i k'an kisi mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ ma hmm. fantan kungo ni faama kungo ala an b'a deli fɛ i k'an kisi o ma hmm. i k'an kisi jɛɲɔgɔn jugu tɔɔrɔ ma hmm. balima jugu i k'an kisi o tɔɔrɔ ma ala i k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma ala an b'a deli fɛ i ka hɛrɛ k'an ye hɛrɛ min ye 2019 hɛrɛ ye ala an b'a deli fɛ i ka garijɛgɛ d'an ma garijɛgɛ min ye 2019 garijɛgɛ ye ala an b'a deli fɛ i ka sutura d'an ma sutura min ye 2019 sutura ye ala an b'a deli fɛ i ka sababu ɲuman k'an ye sababu ɲuman min ye 2019 sababu ɲuman ye ala ne bɛ jɔ ko fila ni seko de y'o ye n bɛ astafurulayi fɔ siɲɛ ba kelen e ala ye su in na walasa an ka se ka i tanu k'i barikada ka tila ka dumuni min n'o o ye sɛ fila n sera ka o de san n bɛn'o dun e ala ɲɛkɔrɔ ni n ka denbaya an bɛna o dun i ala ɲɛkɔrɔ an b'a deli fɛ i k'an mara i ka kalifa kɔnɔna na i ka kɛ an ɲɛminɛbaga ye san

ee o man ɲi ah o ko tɛ yen ko in ko in filɛ nin maintenant o ka dalu de tɛ yen o de kosɔn dalu yɛrɛ de tɛ yen ayiwa o de bala o ko in ye ayiwa o kosɔn mɔgɔw ye fɛn haramɛ n'u nɛkun ye u da baara ye k'a sɔrɔ ale ala ko k'a t'u to yen dɛ kuranɛ sura tan ni wɔɔrɔ aya kɛmɛ ni aya tan ni wɔɔrɔ 66 ee 66 a bɛ nimoro di wagati bɛ ka gɛrɛ 08 66 66

tiɲɛ tɛ aw ye nkalon tigɛ an ma sɔn a ye kafiriw de ye yahudiyaw ni min ka di i ye quoi c'est à dire que min bɛ se ka i lafiya quoi pour que ka nin tɔɔrɔ bɔ i kan an kɔni y'a jira k'i ye nkalon tigɛ kuranɛ de ko tɛ dɛ an m'a fɔ mhm. parce que n'a sɔrɔ anw de tun y'a bɔ an hakili fana na an bɛ se k'an hakili kɛ ka sɔsɔli kɛ n ma sɔn n'i bɛ fɛ k'a jira i bɛ na ni aya ye aya min b'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ye 31 parce que 31 komi i ye ɲininkali min kɛ mhm. a bɛ se ka kɛ kalo in yɛrɛ de ye haramu ye ah! kalo in o de ye haramu ye ale de bɛ jate de voilà a bɛ se ka kɛ ale de ye haramu ye ah, donc i b'an bilasira mhm. walima hmm? feti in yɛrɛ de ye haramu ye i b'an bilasira mhm. walima san yɛrɛ de ye haramu ye walima kerecɛnw ka dumuni dunni de ye haramu walima kerecɛnw ka dumuni dunni de ye haramu ye walima kerecɛnw k'an ka dumuni dun o de ye haramu ye voilà donc i bɛ se ka a bila an i b'an wele o la n'i eh. y'an wele mhm. i bɛ aya d'an ma aya minnu bɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a jira k'a fɔ a ti bɛn ka kɛ haramu don i n'a fɔ

kerecɛnya ka dumuni de ye haramu ye voilà n t'a dɔn n'i bɛ n ka kuma faamu an y'a faamuya mm-hmm. donc i bɛ ɲa an ma mm-hmm. an fana bɛ se ka a bɛ se ka kɛ an kɔni an kɔni ka yecogo la komi mm-hmm. kuranɛ b'an bolo an bɛ ka tagama yeelen na o y'an ka faamuyali n'an ka yecogo ni an ka akida de o de y'a to an sahidi la parce que ala ko ala kira ma rabbana amanna ala kira ko ten ala kira ala ma

a bɛ se ka kɛ an ye yɔrɔ dɔ fɔ o ma ɲɛ i n'a fɔ eh, sɔdakalahu b'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka kɛ an ye yɔrɔ dɔ kɛ kɛsira ye an ye yɔrɔ dɔ kɛ sukuni ye an ye yɔrɔ dɔ kɛ fataha ye an ye yɔrɔ dɔ kɛ dɔma ye hmm. olu fɔcogo ma ɲɛ alhamdulillah rabbil alamin an ye tanga ɲini alahu subahana wa taala fɛ a kana doni d'an kun i n'a fɔ a ye doni da mɔgɔw kun ka kɔn an ye a kana an fɛsɛfɛsɛ hmm. a kana fɛn bila an na an tɛ se fɛn minnu kɔrɔ donc an y'o deli kɛ alahu subahana wa taala fɛ a fana ye layidu di ala kira ma ka layidu di ibrahima ma k'a yafara olu ko ninnu ma hmm. ayiwa an fana bɛ o cogoya de la an fana b'a fɔ aw ɲɛna ayiwa minnu sɔrɔ k'u dusu sumaya bari e ɲɛ b'a la k'an ka émission in lamɛn ka ban n'i ma kɛ mɔgɔ dusu sumanen ye a man nɔgɔ a ka gɛlɛn sabula ɔ, nka ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ dusu sumanen ni ye ɲɛ b'i fɛ wala ni ɲɛ i b'a lajɛ ka komi filɛli sura ni kɛ. ayaw de dira Awɔ. Ah, ala dun ko ko kɔrɔna in kɔfɛ wa ma badal haku illa dala Illa dala. Dala- Nin N'a kɔni kɔrɔna tiɲɛ, n'i sura bɔra tan tiɲɛ ayat kɔnɔ saba ni dɔrɔn, fila. Ah, awɔ, n'i bɔra tiɲɛ kɔnɔ i bɛ taa fili k'e bɛ de la. fili dɔrɔn de kan ko kɔrɔna dun ye tiɲɛ tiɲɛ de ye kɔrɔna sura bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn mhm. tiɲɛ danganiya ni sadike tiɲɛ ti tɛmɛ tiɲɛ min kan ti tɛmɛ mun kan k'o de ye kɔrɔna ye sabu a ko ko ni gafe ninnu tɛ mhm. ko lɛsitum ala shayin k'aw tɛ pɔrɔ kan o la a ko ko aw tulo garijɛgɛ tun kɛra min na bi hmm? o de ye nin ye o kɛra 66 12 08 66